Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Bienvenue sur Malioki dans votre émission Qu'en pense Bamako. I n'a fɔ aw yɛrɛ ya anw ɲininka cogoya min na k'aw famana anw kibaruya ma bi an ka yalayala micro trottoir bɛ ɲininkali kelen tɛngu jama la n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko e, fléau dɔ bɛ yen mali kɔnɔ bi an ka jateminɛw y'a jira an na k'a fɔ nin san fila kɔnɔna na cɛɛ dɔw b'a la ka u dankari u musow ka ɲɛnamaya la i n'a fɔ o don na a kɛra sotuba cogoya min na cɛɛ ye a muso a ye essayer ka muso faga muso ma sa nka muso bɛ état critique la nka a yɛrɛ a ye marifa da jɔ a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga o la sa an bɛ taga ɲininkali kɛ mɔgɔw la n'a sɔrɔ kun dɔ bɛ sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye ko mɔgɔ ka dankari kɛ i furumuso ka ɲɛnamaya la i n'a fɔ sotuba ta kɛra cogoya min na o la yani an ka tɛmɛ n'an ka yalayala microtrottoir ye an ka jɛ ka o reportage in lajɛ min kɛra sotuba nin kabako ni nin dabalibanko in kɛra yɔrɔ min na o ye sotuba ye sotuba ka ɲɛsin eh, sotɛliko yɛrɛ ma i kɔrɔ cɛ ni o bɛ bamako sigida eh, fɔlɔ fɛ a kɛra ka kɛɲɛ ni tarata tɛmɛnen ye n'o bɛnna utukalo tile saba ma saan ba fila ani tan ani kɔnɔntɔn Nin ye cɛ dɔ ye min ni a tɔgɔ ye ko Calvin Danbele n'a si yɛrɛ bɛ t'i jɔ san bi saba ani wolonwula na ale kɔni bɔlen filɛ ka marifa ci a yɛrɛ furumuso la ka sɔrɔ ka marifa ci a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga n'a y'a sɔrɔ ale bɔnɛna a ni na yɔrɔnin kelen muso kofɔlen ni o ye eh, fifi ye ni dɔw b'a fɔ a ma ko eh, tɛnɛ dɔw yɛrɛ ko a ma ko eh, ma ɲanbele ale banana ale tara ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna ni o ye gabriel ture dɔgɔtɔrɔso ye walasa ka se ka taga furakɛliw kɛ cogoya min mun de nana ni nin wale cɛjugu ye maaw bɛ ɲininkali kɛ o la o hukumu kɔnɔna na a masurunna maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin furuɲɔgɔnma fila minnu filɛ nin ye k'u kun ka di ɲɔgɔn ye eh, kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na nin wagati laban ninnu kɔnɔna na furukufuruku ɲɔ ɲɛna u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o furukufuruku o kɔni wolola wale cɛjugu la wale min ni o ye musolaka in yɛrɛ k'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa faso kɔnɔna na ni o bɛ jikɔrɔnin para eh, kɔnɔna na maa dɔw ka kuma na olu ye a yira k'a fɔ ko kalvin danbele ale kɔni kun dalakan ye min ye a dalakisɛ kun kɛlen bɛ min ye k'o kɔni ye k'a fɔ k'ale bɛ sɔn diɲɛ wale bɛɛ lajɛlen ma walasa a kana se ka fifi joli pɛridi cogoya min na tile damadɔ dɔrɔn a kɛlen kɔ k'a ka minɛnw cɛ ka taa faso kɔnɔna na fifi ale kɔni ye a ŋaniya k'a fɔ ko a ka minɛn minnu bɛ a cɛla la a bɛna olu ta ka taga n'u ye a faso kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni tarata don ye sɛptanburu kalo tile saba saan ba fila ni tan ani kɔnɔntɔn a kɔni y'a ŋaniya k'a fɔ ko a ka laɲini a bena a bɔ sɛbɛ sira fɛ sɔmadafɛla na a cɛɛ ka so be sangaso min sanfɛla na a nana a ka moto jɔ o dugumala na ateliye dɔ da la ka sɔrɔ ka yɛlɛ sanfɛ a yɛlɛnnen a sanfɛla na an b'a yira k'a fɔ mankan kɔni sumana musolaka kofɔlen in mɛnna ka sɔrɔ a ma bɔ kɛnɛ ma kuma dɔɔni na maaw tulo donna marifa cikan na jamaw sɔrɔla ka bɔ o la ka n'a lajɛ marifa cikan in b'a la ka bɔ yɔrɔ jumɛn ani a bɔkun ye jumɛn ye u nana a sɔrɔ Calvin ka da tugulen don Calvin ka da tugulen kun don wa da sɔgɔlen kun don fana maa ninnu kɔni nana o hukumu kɔnɔna na nɛgɛ kaɲa tan ani fila waatiw la u ye da kɛrɛ walon k'u kun nadon u y'a sɔrɔ Calvin an'a furumuso fifi u dalen bɛ joli la ɲɔgɔn sanfɛla na o maa kofɔlenw jatigɛlen kɔni ye wele bila ka taga finitigilakaw ma finitigilaka minnu welela n'i ye olu ta k'o lajɛ 3e arrondissement polisilakaw fɔɔ ka taa se 16e arrondissement n'o bɛ sotubakaw fɛ yen nɔ olu welela u welelen na o maw ni sentigɛni donna kɛnɛ kɔnɔna na 3e arrondissement tɔgɔ la commandant major ngolo kulibali ale sera kɛnɛ kɔnɔna na ni ale bɛ délégation judiciaire la 3e arrondissement na ani capitaine alu badra keyita ni ale yɛrɛ ye brigade de recherche ɲɛmaa ye 16e arrondissement na sotubakaw fɛ yen nɔ u n'u ka denmisɛnninw donna kɛnɛ kɔnɔna na walasa ka n'u ɲɛ d'a kan nin maa kofɔlenw selen na u kɔni ye da kari da karilen na sa an b'a yira k'a fɔ u ɲɛ dara maa kofɔlen fila ninnu kan u dalen bɛ ɲɔgɔn sanfɛla na joli cɛ la musolaka ale tun b'a la ka ninakili hali bi u ye wele bila protection civile ma ni o ye adamaden nikun lakanabaw ye olu nana musolaka kofɔlen in ta ni o ye fifi ye ka taga n'a ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na walasa u bɛ se ka taa furakɛli baaraw kɛ cogoya mun na Calvin Dambele ale kungoloso kɔni dayɛlɛla ale min ni a kungoloso dayɛlɛla ka kɛɲɛ ni nin walew ye protection civil maw ye ale ta ka taga n'a ye mɔrigu kɔnɔna na ni o ye su marayɔrɔ ye nin kɛnɛ in na an b'a yira k'a fɔ maabaden de kɔni bɔra ka na walasa u bɛ se ka kɛ nin kow seere ye eh, cogoya mun na musolaka kofɔlen ni o ye fifi a ka bolifɛn sen fila ni o ye moto ye fɔɔ ka taa se maramafɛn min kɛra u sata ye n'o tun bɛ Calvin Dambele bolo ba polisilaka ye o minɛ ka taga n'o ye sotuba komisariya kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ yɔrɔ min na nin polisiso kofɔlen yɛrɛ eh, ɲininikɛlaw ka ɲɛmaaba ni o ye kapitɛni alu badra eh, keyita ye a n'a ka denmisɛnninw kɔni ye u kali k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa yeelen bɛ se ka da nin kow bɛɛ lajɛlen kan cogoya mun na kunnafoni labanw na a bɛ i n'a fɔ musolakaw a b'a la k'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni k'a sabu kɛ a tun bɛ koma na k'a bɔra o la ka kɛɲɛ ni operasɔn baara belebeleba min ni o kɔni kɛra jamana dɔgɔtɔrɔw fɛ walasa a nikun bɛ kisi cogoya minnu na jatidenw y'a yira k'a fɔ ko maramafɛn nɔ caman bɛ a kunkolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya na tulo kɛrɛfɛla na komi nin san fila hakɛ kɔnɔna na an ka jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ u bɛ dankari kɛ u muso ka ɲɛnamaya la mɛ ne b'a fɛ k'e ɲininka mhm. ko dɔ bɛ se ka kɛ sababu jumɛn de bɛ yen nɔ min bɛ se ka to ko cɛ ka dankari kɛ a muso ka ɲɛnamaya la bɔn tiɲɛ yɛrɛ la o sababu kɔni a ka ca parce que n'i ye cɛ fana diminen fo ka taa se ka taa dankari kɛ a muso la i bɛna sɔrɔ très généralement muso fana ye dan de sagon mais fɛn min kɔni ye ka dankari muso kɔni na ne ka hakilina kɔni na hakilina ɲuman tɛ an cɛlakaw fan fɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka taa waliden ta ka bɔ a fa fɛ yen ka na n'a ye i ka so o ye dankari kɛ e la cogo o cogo i man kan tɛ ka kɛ a tigi ni sababu ye ɲɛnamaya kɔnɔna na k'a cɛman ye sababu fɛn jumɛn de bɛ se ka kɛ kun jumɛn de bɛ se ka a kɛ ko cɛ ka a furumuso nin bɔnɛ a ni na kun o bɛ se ka kɛ kun jumɛn de bon actew ka ca ne y'o de fɔ actew ka ca parce que bɛɛ lajɛlen b'a yɛrɛ dusukun de dɔn dɔw bɛ yen kuma fitinin dɔrɔn u dusu ka kalan dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ eh, taa eh, eh, kolankolon kɛ ni cɛ wɛrɛ ye furucɛ mana bɔ a kalama a bɛ kɛ sababu ye ka na ni furukufuruku ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni kɔni bolo kɔni fɛn kelen kɔni bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ se ka ne yɛrɛ kɔni ni yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ yɛrɛ fefefefefu yɛrɛ o ye ne furumuso ka taa jɛ ni cɛ wɛrɛ ye o kɔni man ne kɔni ne kɔni t'o fɛ ɲɛnamaya kɔni na ne kɔni bɛ se ka kuma n'o yɔrɔ kɔni mais actew kɔni ka ca mais n balimakɛ hali bi an bɛ tagalen ɲininkali la ne bolo i n'a fɔ e y'a fɔ cogoya min na ko ni i muso tagara jɛ ni cɛ wɛrɛ i kɛnɛmana na n'a y'o kɛ i bɛ se k'a furu sa o mais est-ce que o bɛ kun bɔ k'i ka a faga bon n y'o de fɔ na n ko o de man di ne kɔni ye mais ani ne b'a faga ça c'est autre chose nin san fila hakɛ in kɔnɔna na dɔw b'a la ka dankari kɛ u furumusow ka ɲɛnamaya la i n'a fɔ sotuba ta kɛra cogoya min cɛ y'a essayé ka muso faga muso ma sa nka a yɛrɛ sara a ye marifa da jɔ a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga an bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de bɛ se ka mɔgɔninfin bila ka i furumuso bɔnɛ a ni na voilà bon kuma na teliya la kun minnu bɛ mɔgɔ bila o la o souvent ye olu dɔw ye bɛ se ka kɛ comment on appelle la dannayabaliya ye dannayabaliya cɛ ni muso cɛ par exemple i n'a fɔ misaliya la ni cɛ sigara la k'a fɔ muso bɛ k'a trahir k'a trahir cogo di n'a sɔrɔ a n'a sɔmina la k'a fɔ muso bɛ ka ale to yen ka tugu cɛ wɛrɛ kɔ alors que ale ye muso furu donc o de b'a to ni cɛ bɛ muso muso bɔnɛ a ni na quoi ne bolo o y'o ye mais dannabaliya kan ka se ka mɔgɔninfin pousser ka dankari kɛ i furumuso ka ɲɛnamaya la ah bon dɔw kɔni b'a kɛ walasa ka u venger c'est-à-dire bamanankan na a ka gɛlɛn dɔɔni mais u b'a kɛ pour que k'u venger bɔ a tigilamɔgɔ la mais a kɔ bɛɛ lajɛlen ye nimisa ye quoi sinon sigikafɔ ye damu ye ko la quoi i n'a fɔ an ka jateminɛw y'a jira an na cogo min mm. dɔw b'a la ka dankari kɛ u muso ka ɲɛnamaya la mm. i n'a fɔ sotuba ta kɛra cogo min cɛɛ y'a essayer k'a muso faga muso ma sa a ye marifa dɔ jɔ a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga mm. bon an ka ɲininkali kɔnɔna na an bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ ko cɛɛ ka a furumuso bɔnɛ a ni na o bɛ se ka kɛ kun jumɛn ye bon a kun ka ca parce que a daminɛ fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka nkalontigɛ de ka ca ɲɔgɔn ye furu la donc o bɛ kɛ sababu ye toujours problème bɛ na o b'a sɔrɔ cɛ ti jɛlen tɛ muso ye muso jɛlen tɛ cɛ ye donc o conséquences de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan f'a bɛ kɛ sababu ye donc bɛnbaliya bɛ na donc laban dɔ dusu bɛna kɛɲɛ don dɔ la a bɛ kojugu dɔ kɛ quoi o de ne kɔni hakili la o de y'a cause fanba ye mais bɛnbaliya mana kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo hmm. aw bɛ se ka procédure wɛrɛ entamer i n'a fɔ furusa n'a ɲɔgɔnnaw k'a sɔrɔ i m'a tigilamɔgɔ bɔnɛ a ni na wa wa o bɛ kɛ komi mɔgɔw dusu tɛ kelen ye ko bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ cogoya dɔ la a b'a minɛ cogo min na ani mɔgɔ dɔ ka ko minɛ cogo tɛ kelen par exemple ni ne yɛrɛ don sisan olu ko façon ninnu ni i ni muso tɛ ɲɔgɔn faamu dɔrɔn a yɔrɔ la dɔrɔn ka ɲɔgɔn bila siɲɛ kelen ne kɔni fan fɛ o de ɲɔgɔn tɛ yen quoi o de ye ko nɔgɔman ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma taa problème se i yɛrɛ ma an bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de bɛ sɔrɔ ko cɛɛ b'a furumuso bɔnɛ a ni na o bɛ se ka kɛ kun jumɛn ye kun jumɛn de bɛ na n'olu ye bon mɔgɔ n'a bɛɛ n'a hakilina don quoi n'o na hakilina kɔni mɔgɔw b'a kɛ a tilancɛ bɛɛ min tɛ jɔminna ye soit o ye dɔlɔminna ye an da fana ni degun b'i kan famille na sani i k'i muso faga a bɛ sigi a communiquer wa a ka c'a la a bɛ dɔ bɔ degun na an ka ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ an bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de bɛ se ka cɛw bila ka dankari kɛ u furumuso ka ɲɛnamaya la ne bɛ se ka kun kelen min fɔ o la sisan nɔ o ye cɛw ka keleya kojugu de ye ni cɛɛ keleyara muso la kojugu ɲɛngoya yɛrɛ kama a b'a a b'a préféré k'a faga siɲɛ kelen mɔgɔ wɛrɛ kan'a sɔrɔ o ka fusa a ka vie ale ni mɔgɔ wɛrɛ ka jɛ a la ye ne y'a kɛ keleya kojugu de kɔni ye donc keleya kojugu bɛ se ka kɛ na ni eh, nin sababu ninnu bɛɛ sababu ninnu caman ye keleya kojugu bɛ se ka ni caman ye hali keleya kojugu bɛ se ka hali muso yɛrɛ fana k'a cɛ faga ye komi a bɛ se ka komi fanga bɛ cɛ la ni muso ye o b'a to cɛw bɛ musow faga sinon keleya kojugu de bɛ na ni nin caman ye ani ɲɛngoya fana sen b'a la n tɛ fɛ k'i bila mɔgɔ wɛrɛ k'i ta awɔ i ni ce i ka jaabili la cɛ y'a essayer k'a muso faga nka muso ma sa a yɛrɛ ye marifa da a yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga i y'a ye donc an bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn de bɛ se ka kɛ mɔgɔ pousser ka a furumuso bɔnɛ a ni na i ye muso min kanu k'a ladon i fɛ yen k'i b'a fɛ k'i ka ɲɛnamaya laban n'a ye kun jumɛn de bɛ se ka na ni nin waleya fasugu ye

finalement cɛ bɛɛ tɛ kelen bɛɛ tɛ se ka supporter m'a faamu donc de la dɔw b'u ta kɛ a ko yɛrɛ ka ban siɲɛ kelen ye quoi non seulement k'a ko bɛ ban i ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ ne yɛrɛ tɛ m'a faamu bɛɛ ka réaction tɛ cogoya kelen ye quoi ni minnu y'a faamu olu bɛ se k'a dɔn k'a fɔ peut être ne ye nin ta an n'an ma bɛn a la n b'a bila n b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ ni min bɛ se ka vi bon ni min m'a faamu donc la o de bɛ se ka na ni ko yɛrɛ fo ka n'a kɛ mɔgɔ bɛ bɔnɛ a ni la nka ne kɔni b'a dɔn kɔni a bɛɛ kun ye mɔgɔw san tɛ furu an dalen tɛ ɲɔgɔn na furu kɛ wa an t'an diya ɲɔgɔn ye ka furu kɛ quoi généralement o de bɛ na ni ko ninnu ye ka caya mais ne hakili la n'aw ma da ɲɔgɔn na aw bɛ se ka solution wɛrɛ ɲini o ko la min tɛ ka tigilamɔgɔ bɔnɛ a ni na k'a ka ɲɛnamaya ban pewu ye o bon ne ye min fɔ o yɔrɔ la n y'a f'i ye cogo min na o kelen de don c'est à dire mɔgɔw ka ko manifester cogo tɛ kelen ye dɔ bɛ yen nɔ o bɛ se ka ko dɔ digérer dɔ bɛ yen nɔ o tɛ se ka digérer quoi an b'a fɛ k'a dɔn kun jumɛn de bɛ se ka mɔgɔ bila nin waleya fasugu la k'i furumuso bɔnɛ a ni na ah, n balimamuso tiɲɛ yɛrɛ la kuma in vraiment c'est très pertinent vraiment nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la cɛ min yɛrɛ bɛ se a yɛrɛ la cɛ min b'a yɛrɛ dɔn yɛrɛ yɛrɛ o man kan ka muso yɛrɛ bugɔ kuma tɛ k'a fɔ k'i b'a faga vraiment o ye fɛn ye o tɛ ko ɲuman ye bon komi n'i ko ko cɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ mɔgɔkɔrɔbaw dɔgɔya i bɛ mɔgɔ caman mais an ka kɛ an ka génération anw denmisɛnninw bi n'an an yɛrɛ fɛn o fɛn n'an bɛ se an yɛrɛ la an b'an ka responsabilité dɔn an bɛ an bɛ danbe dɔn hali bi an man kan ka muso bugɔ surtout ko k'a fɔ k'i bɛ taa muso faga k'a bila état anormal la vraiment c'est pas normal ne kɔni bɛ se ka conseil min di ne yɛrɛ ma n tɔɲɔgɔnw ma o y'an ka muso bonya muso ye nɛgɛnfɛn de ye d'ailleurs an kan k'a bonya fana an bɛɛ bɔra muso de la mais hali bi n bɛ tagalen ɲininkali kɔnɔna na ne b'a fɛ k'a dɔn waleya jumɛn de bɛ se ka kun cause jumɛn de bɛ se ka na ni nin ko nin waleya cɛjugu ye an ka jamana kɔnɔ bon nin waleya ko dusuko de don quoi musow fana ka kow man ɲi koyi faut que an k'o fana fɔ dɛ parce que musow bɛ cɛw tɔɔrɔ kojugu i bɛ se ka i bɛ se k'i ka vie consacrer ka bɛn muso kelen ma mais au final tu vois que c'est ale de bɛ ale de bɛ tourner à gauche ka dusukasi ninnu créer vraiment o bɛ mɔgɔ dusu kasi quoi muso man ɲi muso man ɲi voilà o de muso ni a ka jogo ni a ka ko kuntan bɛɛ ne bolo ni ni i furuɲɔgɔn tɛ ka se ka bɛn a ɲuman ye min a bɛ solution wɛrɛ de ɲini a la min tɛ a bɔnɛnen a ni na ou bien. awɔ o fana ye tiɲɛ ye non n y'o de fɔ depuis n ka kuma daminɛ bugɔliba in fo ka se saya ninnu ma olu man ɲi quoi à vrai dire mais n'i ye cɛw cɛ ye nin ko sugu la i bɛ taa sɔrɔ a fana muso in ka da ye dɛ. muso fana b'a dɔn a ka da de o la a fana bɛ ka ko anormal kɛ nin de tun b'an bolo bi ka jira aw la an ka foli bɛ an filɛbagaw ye minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ diɲɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen na aw yɛrɛ bɔra k'a ye reportagew la ani mɔgɔw ka ɲininkali ni u ka jaabili la donc an b'a fɛ aw minnu bɛ ka an lajɛ aw ka aw hakilina bila aw ka commentaire kɔrɔla la o la aw k'an bɛn émission wɛrɛ ma